Chuir Raonaithe na gComarach deireadh le tréimhse buacach Bhaile Mhic Cairbre i bPort Láirge nuair a cloíodh iad don chéad uair le breis is dhá scór bliain. Ach níor shásaigh sin iad agus chloíodar seaimpíní Chorcaí Áth Fhada le háit a bhaint amach i gcluiche ceannais na Mumhan. Ina gcoinne sa chluiche ceannais bhí seaimpíní Chiarraí, na Deasúnaigh, Oileán Chiarraí. An éireodh le foireann na Ríochta Craobh na Mumhan a bhuachaint don chéad uair ó 1986 nó an mbainfeadh Raonaithe na gComarach stair amach len é a bhuachaint don chéad uair? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta. Deis againn anois féachaint ar fhoireann Oileán Chiarraí. Tá Eilís Lynch istigh mar lánchúlaí arís inniu acu agus captaen an fhoireann Ciara O'Sullivan sa chúinne taobh léithe. Tosnaíonn Cáit Lynch ag caitheamh geansaí uimhir a seacht inniu agus chun tosaigh tá Andrea Murphy dainséarach agus Julia Curtin cruinn ós na ciceanna saora. Tá an líne lánchúl arís mar a chéile le Nora Dunphy, Trish Kelly agus Orla Kennedy le chéile arís sa chluiche so. Tá Cora agus Aoife Murray le chéile sa líne leathchúl. Agus tá Áine Power agus Máiréad Power ar na cliatháin inniu acu agus iad gnóthach, mar a bhíonn i gcónaí, timpeall na páirce. Réiteoir, Conor McCarthy anois réidh chun na liathróide a chaitheamh isteach tráthnóna. Agus an caint san ansan déanta aige, suas leo! Cé gheobhaidh seilbh anseo agus cé a bheidh ábalta an chéad scór a fháil tráthnóna? An tseilbh anois aige Emma Murray, amuigh i lár na páirce faoi láthair. Captaen an fhoireann gan dabht i mbliana agus í ag treabhadh léi anseo agus isteach léi. Na cosantóirí á chaitheamh uaidh anseo, cé. An féidir léithe socrú síos agus scór a dh'fháilt? Is féidir agus an chéad scór faighte ansan ag captaen an fhoireann, Emma Murray. Ceann san buaite thar n-ais arís ansan aige Oileán Chiarraí, amuigh i lár na páirce le Lorraine Scanlon agus suas na páirce anois le Cáit Lynch, í ag féachaint chun cinn cén rogha a bheidh ann nuair a bheidh sí ag dul isteach anseo. Pas láimhe curtha isteach, dainséar ag baint leis an liathróid san, ceann san curtha isteach sa chúl! An chéad bháide faighte aige Oileán Chiarraí tráthnóna agus an ceann san faighte ansan, Ag an mbean atá ag imirt ar an daichead slat, sí Andrea Murphy. Seilbh arís faighte ansan Amy Curtin. Ag treabhadh tríocha slat amach ón mbáide, na cosantóirí sa bhreis thiar ansan aige Raonaithe na gComarach ach tá seilbh arís anseo aige Lorraine Scanlon. Tá seilbh arís anso cóngarach don mbáide. An mbeidh an tarna báide le feiscint anseo againn. Beidh! Agus tá sé curtha isteach sa líontán. Dhá chúl anois faighte ag Oileán Chiarraí, an ceann san ag teacht ó bhróig Amy Curtin. Gluaiseacht ana dheas curtha le chéile anseo acu. Suas na páirce ansan go saoráideach arís ansan Lorraine Scanlon ana réidh anseo. Beirt lár na páirce ansan Oileán Chiarraí ag féachaint ana dhainséarach ar fad. Sin iad Lorraine Scanlon agus Amy Curtin le chéile, an mbeirt acu ag féachaint ana dhainséarach. Andrea Murphy anois ag treabhadh léithe anseo. Báide amháin faighte aige Andrea, an féidir léithe scór a dh'fháilt? Í socraithe síos go. Tá go maith agat-san agus thairis an dtrasnán. Abbie Norris anois ag imeacht leis an gcic amach, an ceann sin seolta amach ansan ag ach ní hé sin an cic amach is fearr go fóill sa chluiche seo. É fachta arís aige Murphy an babhta seo. Bhfuil dainséar ag baint leis seo arís? Tá dhá bháide fachta aige Oileán Chiarraí agus tá an tríú ceann fachta acu. An tarna ceann fachta anois aige Amy Curtin. An tríú ceann fachta ag Oileán Chiarraí agus trí bháide anso sa chéad leath aimsithe acu. Keeley Corbett Barry ag déanamh go maith ansan, Emma Murray arís. Seo léi suas na páirce, an-dhainséarach nuair a théann sí chun cinn. Seilbh arís fós anseo aige Raonaithe na gComarach. An féidir leo scór éigin a dh'fháilt? Katie Murray, iarracht curtha isteach ansan aici, cé tá istigh ansan chun críoch a chur leis an liathróid? B'in í Ava Connolly, sea, tá an báide fachta aige Ava. Bhuel iarracht ansan Katie Murray agus lean Ava Connolly liathróid isteach, chuir sí. A lámh ansan leis. Ag teacht arís anseo. Anna Hogg imithe istigh sa chúinne. Éabha Connolly ana luas aici nuair a théann sí chun cinn. Tá báide fachta aici, an féidir léi scór eile a dh'fháilt. Cosantóir Eilís Lynch ag triail an liathróid a dh'fháilt uaithe ach an ceann san beidh an brat bán ag imeacht in airde agus bhí sé sin ag teastáil uathu agus iad ag imeacht isteach aige leath-am. Ansin buailte amach i dtreo lár na páirce. Scanlon ag imeacht in airde arís anseo ach é fachta ansan. Aige uimhir a naoi agus ansan Keeley Corbett Barry déanta go maith aici. Máiréad Power anois ag féachaint chun cinn. An féidir le Máiréad scór éigin a dh'fháil bhfuil sé sin fachta thar n-ais aige Lorraine Scanlon? Níl. Ach an réiteoir ag rá go raibh, is dócha. An iomarca ciceanna saora á ghéilleadh ansan aige sna cosantóirí agus, bhuel, Aisling Leonard i ngach gníon lín anseo. Arís Andrea Murphy ag cruthú na fadhbanna chun tosaigh anseo do. Dheasmhumhnaigh Oileán Chiarraí ag déanamh go maith nuair a théann siad chun cinn. 3, 5 ar chlár na scór, beidh siad an-sásta leis sin. Arís, Lorraine Scanlon ag imeacht suas fé an bpáirc agus í ag scaoileadh fúithi. Iarracht mhór millteach curtha isteach ansan aige Lorraine Scanlon agus thairis an trasnán. Oileán Chiarraí ag féachaint go maith anso sa darna leath chomh maith. Caithfidh Raonaithe na gComarach rud éigin a dhéanamh anois. Dhá bháide chun deiridh. Trasna ar aghaidh siad. Caithfidh siad scór éigin a dh'fháilt. Bróig á chur leis an liathróid anois thairis an trasnán, ansan aige Áine Power. An-chluiche imeartha aici siúd timpeall na páirce ach bhfuil sé ródhéanach anseo do Raonaithe na gComarach. Ansan fachta thar n-ais aige Aoife Murray arís an babhta seo. Seo chugainn Áine Power arís, an ceann sin amach thairis an trasnán, an bhfuil? Tá! Seilbh aige. Jennifer Drumm istigh sa chúl anois. Ní fada uainn feadóg deiridh anseo agus é cruinn díreach. Séidte ansan aige Conor McCarthy agus is iad Oileán Chiarraí, na seaimpíní anseo i gCúige Mumhan 3, 8 le 1, 10. It really was all about blood and guts and a bit of a bit of skill intermixed with it like and I suppose when you get a start with three goals like that it's absolutely massive but the